ndimafuna ninene ichi bwana alipo anthu ena amalankhula ngati ali ndi masomphenya maloto koma chifukwa chakuti mwina kapena anachitako jada anachitako bibida zolankhulazo sizidziwika kuti kodi kumene lulowera ngati dziko ndi kuti Koma inu bwana masomphenya amene mwatipatsa Malawi 2063 akunena mwachindunji kuti kodi dziko lino mufuna kulitengera pati? Ndipo inu bwana mwanena momveka bwino mu ndondomeko ija ya zaka 10 kodi dzikoli mufuna kuti lifike pati? Bwana dziko lidziwe ichi Nthawi zina munthu akamalankhula masomphenya kuti ine apa ndifuna padzakhale chakuti chakuti, zimakhala zovuta kwa munthu amene alibe masomphenya kuti adziwe ndi kuvomereza kuti kodi munthuyo alankhula kuti chani. Bwana sikoyamba aka ayi chifukwa inunso tikalowa ku nkhani ya Baibulo Timamva za Yosefe. Yosefe adali ndi mtima wogawana ndi abale ake za masomphenya. Ndiye amawauza maloto amene amalota akutsogolo. Koma azibale ake samamvetsa kuti kodi akulankhula kuti chani. Kufikira pakuti adadana naye mpakana kukamponya m'dzenje. Ataona kuti kuponyedwa kwa m'dzenje sikukugwira adamgulitsa ku ukapolo. Alipo ena, bwana, inu akufuna inu mtachoka pa mpando, ena amalankhula, inu mupita ku UNGA kukasaka ndalama za dziko, kuti ameneyu achoke pa mpando. Situdziwa kuti kaya akuti achoke pa mpando masomphenya awo anali otani. Kwacha! Kwacha! Bwana, Masomphenya anu a dziko lino ndi achionekere yakuti inu mkamalankhula kwa munthu wotsatira bwino akudziwa kuti dziko lino ngakhale likukumana ndi zovuta lero koma pomatha zaka 5, pomatha zaka 10, pomatha zaka 20 dzikoli silikhalanso chimodzimodzi ayi. Bwana ndimafuna ndilankhule ichi kuti. nthawi zina komanso ndilankhule mu Malawi 2063 gawo limodzi limene luthandizira kusintha kwa dziko lino ndi kusintha kaganizidwe ka anthu kaganizidwe aka a president ndikokhala ife ngati anthu amene tiutsatira masomphenya anu tikhale nako kuvomereza chizungu chake tikadati tikhale positive Kuvomereza ndi uku, kuti umatero, kuti inde, ngakhale zovuta zili apa, tukumana ndi izi, koma chifukwa chakuti maso athu tayika patsogolo, ifeyo ulendo wathu tipita basi tikafika kumene talinga. Bwana President, nthawi zina, ndibwerere ku baibulo kwa anthu amene amawerenga mkukhulupirira baibulo kusiyana kwa masomphenya kuona masomphenya ndi kungolankhula zinthu chifukwa chakuti chigulu chikulankhula uja wina amene adapachikidwa pa mtanda kwa amene amakhulupirira adalankhula kuti kodi iwe mesa umati ndiwe mwana wa mulungu dzipulumutse wekha amalankhula zimene wina aliyense amalankhula koma wina amalankhula mfundo zimene iye amazidziwa adavomereza kuti ine ndine munthu wochimwa ambuye ndikhululukireni ndipo pomwepo adalandira chipulumutso bwana ife tifuna kuti amalawi akhale nacho chikhulupiriro pa inu kuti muli nako kuthekera bwana kotembenuza masomphenya kuti zikhale zoona zenizeni. Pa Chichewa pali mwambi. Mwambi wake amati, Mutu wotema wodwala kasire adatema kadzidzi. Chimene chidachitika n'kuti kadzidzi ndi kasire amapita kwa sing'anga chifukwa choti Kasire, kambalame kakang'ono, kamadwala mutu. Atafika kwa sing'anga, sing'anga adangoona kadzidzi kuti chimutu chake nchachikulu. Nkunena kuti wodwala ndi uyu. Nkuyamba umutema. Mmene amadzazindikira kuti kadzidzi siwodwala, it was too late, anachedwa kale. Chimene ndikutanthauza ndi ichi, nthawi zina maonekedwe amapusitsa. Zolankhulalankhula timalankhula chifukwa chakuti tuona zinthu zooneka ndi maso. Koma ife tikakhala anthu wofuna kuti timvetsetse nkuona kuti kodi mmasomphenya president wa dziko lino alankhula chiyani, ndithudi tiyenda nawo a president. Ine bwana ndimafuna nkutsimikizireni kunena kuti ife anthu akuno ku Malawi, anthu akuno ku Nsanje takopeka ndi masomphenya anu. Zija timanena za njanji kuno bwana. Ena opanda masomphenya adapha dala njanji chifukwa choti amafuna kuti transport ya magalimoto, ya malole, ya matruck iyende. Mapeto ake kuno anthu a ku Nsanje adavutika komanso osati anthu a kuno ku Nsanje kokha, dziko lonse la Malawi lidavutika chifukwa njanji, sitima, ndi transport yotchipa kwina kulikonse dziko lonse lapansi ndiye bwana tikuthokozeni chifukwa chokhala ndi masomphenya amenewa obwezeretsa zinthu zimene zitengere dziko la malawi patali ndipo pomalizira bwana ine ndimafuna kuthokoza Amalankhula pano Dr Stanley Khaila kuti ndalama mwazipeza kale za phase 2 chifukwa ena amalankhula akuti inuyo mukungochita zinthu zimene akuti a president amene mudalandira adayambitsa enawo saudziwa kuti ena aja amangolankhula osachita adanena dzulo pamene inu mmakalankhula mmakatsegulira chipatala ku Phalombe kuti kuchoka 2014 kufika mchaka cha 2020 pamene inu mwatenga boma bwana panalibe china chilichonse chimene chachitika ku chipatala cha Phalombe. Anenanso pano kunena kuti ndalama za phase 2 mwazipeza ndinu bwana. Ndiye ine ndimafuna kuti anthu aja olankhula aja adziwe bwana kuti inu Monga mwa malonjezano anu wonena kuti mudzamalizitsa ntchito zachitukuko zimene zidayambika m'mbuyomu, chifukwa ntchitozo zimakhala za boma osati za munthu, inu bwana mwatsimikiza mtima kuti mumalizitsa ntchito ya Shire Valley Transformation Trust imene ipindulire anthu kuno bwana. Mtima umenewo tithokoze bwana, pitirizani kuwachitira anthu kuno. uh, kunsi kwa shire komanso ngakhale kum, uh, kumaboma ena a dziko lino la malawi popeza inu ndi purezidenti wosati wa mbali imodzi koma wa dziko lonse la malawi ndi mawu amenewa ndikuthokozeni bwana chifukwa cha tsiku la lero limene mwadzayendera ntchito ziwiri zikuluzikulu ambuye akudalitseni zikomo kwambiri